An tá sibh? Go breá? Tánn sibh ag féachaint go maith? Bhuel, sea, is mise Méabh Ní Bheaglaoich, is dócha. Agus, ach, tabharfaidh mé beagáinín dem chúlra, is dócha, daoibh. daoibh siúd nach bhfuil aithne agaibh orm, an gcloiseann sibh i gceart mé? So, Méabh Ní Bheaglaoich ó Bhaile na bPoc, Iarthar Chiarraí, saghas ar leithinis Chorca Dhuibhne. Agus so, siad clann Uí Bheaglaoich mo mhuintir, agus so, clann lán de cheol agus amhránaíocht agus dúchas ana shaibhir. so táim tar éis fás aníos agus le tógaint an cheoil agus so ach tá sé saghas ait chomh maith mar níor ní i gcónaí a bhraitheas an nasc san idir mé fhéinig agus mo chuid dúchais agus so nuair a bhíos timpeall bhuel sna déagóirí is dócha go bhfuil sé nádúrtha dul i gcoinne do chuid dúchais ach go deimhin dhein sé dom fhéinig typical ach so ní bhraitheas ní rabhas ag braistint an nasc san a thuilleadh nó nó ró-mhór agus ní raibh ní raibh aon saghas appreciation agam don don oidhreacht san a bhí istigh sa tigh againn agus bhíos ag dul ina choinne níos mó is níos mó. Agus de réir a chéile ansan bhí, tháinig an galar dubhach orm agus lean sé sin ar feadh, saghas, na blianta i ndáiríre. Agus tagann sé thar n-ais anois is aríst ach, ach go bhfuil smacht níos mó agam anois air agus tuiscint níos mó chomh maith. Agus, agus tá tuiscint i bhfad níos fearr anois agam ar, mar gheall ar an gcaoi a tháim ag déanamh anois so, an ceol. Ach ag dul thar n-ais aríst ehm so chuas ina choinnibh agus ansan tháinig, bhí an dubhach ag teacht orm agus ní rabhas á thuiscint i gceart gur, go raibh nasc idir dul i gcoinne do chuid dúchais agus ehm agus an dubhach. Bhí, tá, tá, tá brú, is dócha, tá brú ag baint le an, an dúchas a chur in iúl agus an, agus an traidisiún a choimeád sa tsiúl agus an, an, an teanga chomh maith a choimeád sa tsiúl. Agus is dócha go raibh, go, go rabhas ag braistint an brú san agus an, ansan, go nádúrtha ansan saghas a d'éirigh dul ina choinnibh. Ach theastaigh uaimse bhí mé saghas ag brionglóid, ag brionglóideach orm fhéinig a bheith ar an stáitse agus ag seimint mo chuid ceoil fhéinig agus ag amhrán mo chuid ceoil fhéinig. Bhínn ag éisteacht le Garbage, an banna ceoil san, agus im' shamhlú fhéinig le electric guitar agus rudaí saghas ait. Ní rabhadar ró-thraidisiúnta ach, bhuel, i gceol, ó thaobh an ceoil traidisiúnta pé scéal é. Ach. san chuas an choláiste agus níor níor theastaigh uaim ar dtús dul an choláiste níor theastaigh uaim dul ann níorbh fhios agam cad a theastaigh uaim a dhéanamh ann ach bhraitheas just raghaidh mé ann mar nach fhios agam cad atá uaim agus thosnaíos ag déanamh cúrsa ceoil cúrsa sa cheol gaelach rud nach raibh aon agus tá sé ait a bheith ag caint air fiú amháin anois agus canathaobh canathaobh go ndeinimid na rudaí a dheinimid Thosnaíos ag déanamh cúrsa sa cheol Gaelach mar ná raibh tuiscint agam go raibh go raibh aon bhua eile agam. So féinmhuinín is dócha, bhí sé, bhí easpa féinmhuinín ann chomh maith. Ach so thosnaíos leis an leis an gcúrsa san, níor oir sé dom, dh'fhágas é agus dh'fhágas go luath, tar éis bliana agus thána abhaile agus ansan chuas ana-dhoimhin isteach sa dúch agus bhí bhíos go mór istigh im cheann agus istigh sna mothúcháin diúltacha agus dheineas isolating orm fhéinig go mór agus so saghas chuireas mo mo mhuintir bhíodar saghas ní rabhadar ní rabhas chomh engaging leo. Ní rabhas ag maireachtaint aige baile ach oiread, bhíos ag maireachtaint istigh i mbaile an Daingin, so amuigh ón mhuintir agus dh'fhanas saghas i m'aonar uathu agus óm chairde chomh maith, so tá sé ait cad a dhéanann an dúch leat, na saghas, na saghas na tuiscintí a dh'fhaigheann tú agus an, bíonn tú saghas convinced mar gheall ar do chuid N'fheadar. Do chuid. Agus bíonn na haon rud an-dhiúltach. Ach ansan, de réir a chéile san, tháinig an ceol thar n-ais chugam. Nó chuas thar n-ais go dtí an ceol, cheart dom a rá. Mar tuigim anois gur rogha is ea na rudaí ar fad a dheinimid sa tsaol. Tá rogha againn i gcónaí. Agus. Cé go bhfuil sé sin deacair a thuiscint uaireanta, agus tá sé deacair glacadh leis gur rogha, go mbíonn rogha againn sna haon rud a dhéanaimid, is féidir gabháilt amach as an ndúch agus pé rud a thagann chugat sa tsaol, is féidir, tá, bíonn dhá insint ar ghach scéal. Ach. Ach ansan, is cuimhin liom, bhíos ag maireachtaint sa Daingean arís, in áit difriúil, agus chuaigh m'athair ar chamchuairt ceoil agus is cuimhin liom gur dh'fhág sé bosca ceoil E flat age baile, so thógas liom an bosca ceoil agus thosnaíos á sheimint istigh sa tigh dom fhéinig, istigh im' thigín fhéin sa Daingean, agus just tháinig an. grá agus an an fuinneamh ar fad don gceol traidisiúnta an bhí sé ar nós go dtáinig an an an an croí don oidhreacht thar nais agus agus so chuas leis an gceol traidisiúnta ansan feadh cúpla bliain agus agus fós táim á dhéanamh agus agus cé go bhfuil sé frist agus is is iontach an rud é an ceol traidisiúnta chun tú fhéinig agus do thraidisiún a chur in iúl ach fós bhí rud éigint a bhí ag cur isteach orm agus bhí rud éigint nach raibh i gceart. mar fós bhíos ag cuimhneamh ar an ar an mbean san, ar an gcailín san a theastaigh uaithi bheith ar an stáitse ar nós ar nós an bhean san ó Garbage agus í ag seimint a cuid ceoil fhéinig agus mar is is frist an an an oidhreacht agus an dúchas a chur agus an an traidisiún a chur in iúl tríd an gceol ach níl sé, bhuel ní rabhas á bhraistint chomh frist san, mo chuid pearsantacht fhéinig agus mé fhéinig a chur in iúl tríd an gceol, tríd an gceol san. So, ní ansan go dtí le cúpla bliain anuas go dtosnaíos ag scríobh amhrán agus is ansan a thosnaigh an tuiscint agus an, dearfacht ar an saol agus is dóigh liom go bhfuil ár slí fhéinig againn ar fad sa tsaol seo agus agus an-chuid slite difriúla a cheanglaíonn isteach sa tslí san, sa tslí atá ár dturas féinig ar fad againn agus tá ár slite difriúla chomh maith chun an turas san a choimeád sa tsiúl. N'fheadar an bhfuil aon chiall á dhéanamh agam ansan ach ar nós tá paisean againn ar fad do rud éigint agus tá cúpla paisean againn a choimeádfaidh ár dturas sa tsiúl agus a choimeádfaidh ár gcroíthe ar lasadh agus. agus ag scríobh amhrán, sin ceann acu, agus nílim ach á dh'fhoghlaim san anois le bliain anuas, agus níl ann ach bliain amháin, táim tar éis hocht gcinn d'amhráin a scríobh in aon bhliain amháin, agus sin an méid is mó a scríos riamh, agus ní thuigeas riamh, ní cheapas riamh go mbeinn ag an bpointe san. Ach is dócha gurb é an teachtaireacht ná go bhfuil. Tá faoiseamh le fáilt ón ngalar dubhach agus tá faoiseamh le fáilt ó sna hamanta deacra sa tsaol, cé go mbíonn éadóchas ann i gcónaí. Tá sé nós go bhfuil dóchas agus éadóchas ag imeacht ar aon turas, ar an dturas céanna leat, ach tá siad taobh le taobh ach is. agus go mbíonn, tá sé, bíonn sé fuirist dul leis an éadóchas chomh maith mar tagann sé isteach ach níl ann ach tuiscint a dh'fháilt ort féinig agus tuiscint a dh'fháilt ar an bpaisean agus agus an ar na slite difriúla san a chimeádfaidh do thuras féinig sa tsiúl. Ahem. Mar shampla, is breá liom a bheith ag scríobh ceoil ach is breá liom chomh maith a bheith ag imirt Scrabble agus is breá liom a bheith, ahem, dheineas skydive chomh maith anuiridh agus is breá liom é sin, bhí sé sin class. Ahem. Agus ag obair do charthanachtaí, ahem, agus chabhraigh sé sin go mór chomh maith a bheith ag cabhrú le daoine eile. Ahem. agus tuiscint a dh'fháilt ar ar shaolta dhaoine eile agus ná fuil tú i d'aonar nuair a thánn tú ag braiscint chomh duairc san. So an carthanacht go ndeineas an skydive ar a son ná Youth Suicide Prevention Ireland agus just bhraith sé go maith a bheith ag obair le daoine eile agus ar aon intinn is dócha. Sea. So, ní, n'fheadar an raibh sé i gceist agam a bheith ag caint ar an ngalar dubhach chomh, chomh doimhin san ach ehm, ach is dócha go bhfuil, just, sé an teachtaireacht ná go bhfuil dóchas ann agus, agus ehm, is dóigh liom gur ehm, freagracht chomh maith agus glacadh, glacadh leis, le do shlí fhéinig agus glacadh go bhfuil, táimid ana ait, táimid ana ait mar dhaoine, d'you know, níl, níl aon slí amháin go bhfuilimid, táimid, nílimid dubh agus bán, táimid corcra agus oráiste agus buí agus, agus triangle agus ciorcal, d'you know, táimid ana-chuid leibhéalta ionainn agus is féidir linn glacadh leis sin agus chomh luath is a ghlacaimid leis sin go bhfuilimid just ait. Tá'n saol i bhfad níos fusa. So, é sin ráite, táim chun an chéad amhrán a scríos anuiridh, Lon Dubh, b'fhéidir go, más rud é go rabhabhair anseo aréir, chanas é seo, ach sé seo an, so, an chéad amhrán riamh a scríos ná Amhrán na nGael, agus b'in dhá mhíle is a sé déag. Ach ansan níor scríos an chéad amhrán eile go dtí anuiridh so tógann sé tamall dul i ngleic leat fhéinig agus agus do chuid tuiscint a dh'fháilt ort fhéinig chomh maith. Ach sea. So Lon Dubh mar gheall ar féinmheas agus féinmhuinín agus go tá sé saghas specific an t-amhrán mar mar gheall ar dhuine atá i dteannta dhuine éigin eile, i gcaidreamh le duine éigin agus iad go mór i ngrá agus go hobann ansan imíonn duine acu agus tá an duine eile fágtha gan an duine so just go tobann agus ní thuigeann siad cad 'na thaobh agus tá siad fágtha i bpoll neamhthuisceanach, neamhthuiscinte agus, agus. is fuirist do chuid grá ar fad a thabhairt don duine eile agus do chuid grá fhéinig a chailliúint nó a dhearúd so mar gheall ar do chuid grá fhéinig a dh'aimsiú aríst duit fhéinig. b'fhéidir go bhfuil sé sin saghas wishy washy ach ach thá sé tábhachtach agus thá sé chomh maith díreach chomh tábhachtach labhairt mar gheall ar do chuid mothúcháin chomh maith agus mar mar mar Ghaeil faighimid deacair é labhairt ar ár mothúcháin agus F that. Ba cheart dúinn é a dh'fháilt níos fusa labhairt, so nó canadh mar gheall orthu. So sé seo lon dubh as Béarla agus as Gaelainn.

Uaireanta bíonn sé ana-dheacair ceol a sheimint, ceol a chumadh agus amhráin a chumadh agus mar is cuimhin liom leis an ngrá san atá agam don gceol bhínn, dá mbeadh ceol éigin ag teacht chugam,

dó nó bheith beo cruinn díreach ansan chaithfinn é a dh'fhágaint uaim agus just é a dh'fhágaint mar ní fhéadfainn cur suas leis an, an, an, an eh, an tabhairt amach san. Ach em, agus uaim fhéinig ar fad a bhí sé ag teacht, ní, ní, ní raibh sé ag teacht ó éinne eile. Ach em. Ach ansan bhíos páirteach sa seó Aisling le Darach Mac an Iomaire i 2016. Thug sé le chéile sin ceoltóirí ós na haon chúige agus ó sna Gaeltachtaí difriúla chun an seó seo a chur chun cinn do Chomóradh 1916. Agus d'fhágamar an. teacht le chéile san. Bhí an teacht le chéile san an-chumhachtach. Bhíomar ag caint ar an ndúchas agus ar an oidhreacht agus agus ar ar an duine atá ionainn ar fad mar Ghaeil agus dh'fhágas é sin agus maidin amháin tháinig Amhrán na nGael chugam agus bhí sé just, bhí sé deacair gan a bheith ag éisteacht leis an nguth san, an inner critic ach just dúirt, dúirt leis éisteacht agus tháinig sé amach anyway agus. Amhrán na nGael a tháinig as san, as an san ehm bhí sé sin, d'imigh sé sin síos go maith agus thaithin sé le daoine agus is dóigh liom gur mór an rud é gur thaithin sé le m'athair agus le ehm. lem mhuintir, lem mháthair agus lem dheartháireacha. Tá triúr deartháir agam agus theastaigh uaim go mór go dtaitneodh sé leo san agus go mbeadh mo chuid Gaelainne go maith agus theastaigh uait é sin ar fad. So ansan nuair a thaithin sé leo bhíos ana-shásta. Ach cé go bhfuil sé tábhachtach nach gcuirfeadh. tuairimí daoine eile isteach ort agus bíonn sé deacair dul i ngleic leis sin ach tá sé tá sé ag teacht chugam go go mall ach fé mar a chíonn sibh thóg sé trí mbliana ansan orm dul agus dul a scríobh arís ach so mar gheall ar ar chine na Gael na nGael is ea agus mar gheall ar ár ár ár ár gcroí agus ár n-anam atá an t-amhrán seo agus meas tú go mbeadh bheith saghas, bhuel ní raibh sé sa cheann agam go mbeadh sé a bheith spreagúil ach just ní rabhas ach díreach a' scríobh síos agus bhí saghas an fuinneamh agus bhí paisean a' teacht chugam agus em bhí an t-eagla chomh maith bhí bhí bhí eagla orm go n-imeodh an ghaolainn em i gceann cúpla bliain agus go mbeadh sí imithe agus cad a bheadh fágtha ansan ach em faic ní bheadh ní bheadh em ní bheadh faic fágtha againn em n'fhéadfaimis Gaeil a thabhairt a thabhairt orainn fhéinig a thuilleadh gan ár dteanga agus em sin é atá san amhrán agus em sea so.

dul ón ndorchadas go dtí an tine agus an solas go bhfuil, athá ann anois. Cé go, agus cé go bhfuil an doircheacht agus an solas taobh le taobh, hey! Sin, sin comhartha éigin! ach tá siad taobh le taobh agus is féidir leis an ndoircheacht teacht isteach aon am in aon chor ach. um ach tuiscint a dh'fháilt air agus agus an fhreagracht a thógaint chomh maith ar um ar do chuid agus ar do chuid tuiscintí ort fhéinig agus tuiscint a dh'fháilt ort fhéinig agus agus um a bheith fírinneach leat fhéinig um go príomha um agus táim um anois táim táim imithe ón ndoircheacht go dtí an solas mar táim ag eh don gcéad uair riamh tá mo bhrionglóid ag teacht chun cinn agus táim ag taifead mo chéad albam dom chuid fhéinig fé láthair agus beidh formhór na traiceanna beidh mo chuid amhráin fhéinig agus mo chuid ceoil fhéinig so ba cheart dom dóchas a thabhairt ar an albam ach ní thabharfaidh mé tá sé sin saghas cheesy so b'fhéidir go dtugann mé an deis do

cinniúint na nGael. Táimid tréigthe againn féin, imithe ón bhfírinne, ag maslú ár sinsir, ár n-oidhreacht, ár gcuid féiniúlachta. Má tá na Gaeil imithe, caillthe, básaithe, is mar gheall orainne féin go bhfuil sé fíor. Tá an scáthán anseo.